ndewonu ndị be anyị ekene m unu ana m asị ka ihe ọma mere onye mekwaarụ ibe ya Ise. ha ndị Igbo na-atụ ilu sị egbe bere ugo bere nke sị ibe ya ebena nku kwaa ya mana o nwere ndị tata tụgharịrị ilu ahụ wee na-asị egbe bere ugo bere nke sị ibe ya ebena ya gosi ya ebe ọ ga-ebe ana m achọ ka m kọwapụtara unu tata na otu a ha si wee tụgharịzie inu a oge ugbu a abụrọ otu o kwesịrị ịdị maka na mmadụ dị ndụ ekwesịghị igosi onye ọzọ ebe ọ ga-ebe ma ọ bụ na m ga-ekwu ya otu ahụ maka na ọ bụrụ na a hapụ mmadụ ka mmadụ gosiwe mmadụ ebe mmadụ ibe ya ga-ebe ọ ga-egosi ya ihe bụ echiche obi nke ya na-abụrọ echiche obi nke Chukwu n'ebe onye ahụ nọ ọ ndị tata tụgharịrị ilu ahụ sị ee egbe belu ka ugo belu nke sị ibe ya ebena ya gosi ya ebe ọ ga-ebe anyị ekweghị hụ na nke anyị bụ ndị Igbo kwenyelụ na omenala ndị Igbo kwenyelụ na ihe ndị Igbo na-eme dị mma kwenyekwalụ na ihe ndị Igbo merụ dị mma anyị na-asị na the correct way e ji atụ ilu a bụ egbe belu ugo belu nke sị ibe ya ebena nku kwaa ya ya nku ga-akwa ya n'eziokwu ee n'ụbọchị tata anyị abịakwana ọzọ n'ihe ọmụma anyị nke a na-akpọ Igbo Amaka the spoken Igbo Em, aga m asị ka onye mụ na ya nọ n'ụbọchị tata ka ọ gwa unu onye ọ bụ gwakwanụ unu isiokwu anyị bụ ihe anyị ji wee bịa n'ụbọchị tata ndewonụ ndị ọma na-ege ntị aha m bụ Adaeze nwaada Igbo niile Ah, n'ụbọchị tata anyị na-etinye anụ na ihe bụ ntụgharị n'olu Igbo maọbụ nsụgharị nke anyị na-akpọ n'olu bekee translation ntụgharị mkpụrụ okwu maọbụ translation of gịnị words ya ka anyị na-elebanye anya n'ụbọchị taa daalụ
daalụ okay dịka m akọwabeghị onwe m afa m bụ Chikwuwe ihe a bụ aha Igbo m mana ndị ma m nwere ike bụ na ha ji aha bekee bụ aha m na-aza bido mgbe m dị na nwatakịrị wee rute tata mana n'ihi na na ọ bụ ihe gbasara okwu Igbo ka anyị na-eme ọ ga-adị mma ka m unu jiri aha Igbo m wee malụ m ndewonụ ndewo um, ihe mbụ anyị ga-elebara anya n'ụbọchị tata bụ um, ihe dị ka ọbịa enwere ọbịa enwekwa mbịambịa um, ọtụtụ n'ime anyị amarọ ihe dị iche n'ime ya so ana m asị ka um, adaeze ka ị kọwakarịrị anyị ihe dị iche n'ọbịa na mbịambịa Okay. Um, ndewonụ ndị ọma na-ege ntị. A bịa n'okwu abụọ anụwa bụ ọbịa na mbịambịa. Anyị nwa bụ ndị Igbo oge ụfọdụ anyị anaghị aghọtacha ihe nke ọbụla ebe anyị kwesịrị iji ikwu nke ọbụla dịka o si wee kwesị. Ọbịa bụ onye m maara na ọ na-abịa na nke m. Onye ahụ bụkwanụ ọbịa ahụ, ọ ga-abịa ma lachigha ụbọchị ahụ o mere gịnị? Ọ bịa. Ya bụ, ọ bịa ụbọchị ahụ, ọ ga-eme gịnị? Ọ ga-ana. Mana mbịambịa bụ onye m amaghị nke nwere ike ịbịa ma o nweghị ike ime gịnị? Ịlaghachi. O nwere ike hụta ebe ahụ ọ bịa dịka ebe gịnị? Obibi. ebe kwesịrị anara ya obi ebe ọ ga-anọrọ wee chụọ ego ma ọ bụ mee ihe ọbụla ọ chọrọ ime gịnị ime dịka ọtụtụ ndị Igbo nọ na mba dịka na ị gaa na mba dị iche iche mba Amerịka ma obodo ndị ọzọ dịgasị iche iche ị fụ na ha nọzi ebe ahụ mana ị jụọ ụfọdụ asị gị na onye ahụ na ha bụ ọbịa n'amaghị na ihe ha bụ ebe ahụ bụ okwu mbịambịa ọ ya ka eji asị gị na mgbe ahụ asị gị na ebe onye bi ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-awachi ọ ya bụ na onye ọbụla ebe ahụ ị nọ wee na-akpata ihe ị na-eri wee na-eleta ezinụlọ gị anya ihe ị bụ bụ mbịambịa ị bụghị onye ọbịa daalụ ya ya ọ bụrụ na a tụgharịwa ya n'asụsụ bekee a ga-asị na um, onye ọbịa ka e bidogodu n'onye ọbịa onye ọbịa bụ ihe dịka visitor A guest. ma ọ bụ guest ehe. mana mbịambịa dịka i si kọwaa kịta mbịambịa bụ a stranger mana ọ ọ kwa the same place onye onye a fụrụ onye ọbịa ka a fụrụ onye ahụ. Ee, mana ihe dị iche ma dị n'etiti ha abụọ Ehe, ihe obere ị ga-esi nọ non native ya onye bịara na bụ onye bịara n'ọnọdụ ka abụghị n'ezi.
okay Mm. ehe dịka oge m bi na aba ị ma na aba bụ ala ngwa ala ngwa ka ọ bụ so em ha na-akpọ ndị bịara abịa ụmụ ọhụrụ ụmụ ọhụrụ ị jụọ ya ihe mere o ji na-akpọ gị ụmụ ọhụrụ ọ sị maka na ịbụ mbịambịa mana o meanighị na na ibiro ebe ahụ ị nwere ike ibiga ebe ahụ 30 years ị nwere ike ibiga ebe ahụ 50 years e nwere ike nna nna nna gị ha sef amụchara ha na Aba mana for the fact na ị bụrọ onye onye ebe ahụ e nwere ike ọ bụrụ i si steeti ọzọ were bịa ha na-akpọ gị mbịambịa otu a ka ọ dị eji m n'aka bụ na-aghọtago ihe nke a niile mana Ada aga m achọ ka ịma na oge gara aga anyị kwuru okwu ihe gbasara nsọ ala ehe mana ụbọchị taata o nwere em, okwu gbatara m n'uche kịta ihe a na-akpọ taboo enwere nsọ ala enwere taboo ama m na taboo bụ asụsụ bekee mana enweghị nsọ ala niile ọ taboo ka ọ bụ Ee, dịka onye Igbo, nwaafọ Igbo ṅụjuru ee mmiri ara afọ, ala Igbo nwere nsọ ala jikọtara Igbo niile ma ọ bụ arụ ihe ọ ga-abụ onye Igbo mee asị na ihe a bụ arụ n'ala Igbo. mana ebe o si wee dị ebe anyị si oge ụfọdụ anyị na-aghọtaghị onwe anyị bụ na ihe bụ arụ ma ọ bụ nsọ ala n'ala Igbo nwere ike n'ala Yoruba ọ bụghị arụ ọ bụghị nsọ ala dịka na abịa n'ala Igbo in general onye Igbo e kwuru na nwaanyị ọbụla bụ nwaanyị enweghị ike ịchịla agbụ ma ọ bụ ete rịa elu nkwụ sị na ọ na-eje ebute akwụ nke a bụ arụ ọzọ dị ka ibie na nwaanyị enweghị ike ije ghọọ ọjị nke a bụkwa gịnị arụ mana abịa n'ala Igbo inwe ike ịbịa na dịka n'obodo nke m ị nwere ike igbuo mbe ma ọ bụ gbuo eke ọ bụ arụ n'ala obodo m mana ọ bụrụ na ịbịa n'ihe dịka n'Enugu Enugu steeti a ịfụ na enwere ndị na-egbu mbe ọ bụghị ọ bụghị arụ ka ọ bụ ọ bụghị nsọ ala ha anaghị asọ ya Ị hụrụ ya ya bụ na ihe bụ nsọ ala n'obodo nke m nwere ike ọ bụghị nsọ ala n'obodo gị mana ọ ka anyị mata na e nwere nke jikọtara igbo niile ọnụ na o nwere nsọ ala nke igbo niile nwekwazie nke obodo na obodo daalụ daalụ ndewo ihe bụ nsọ n'obodo gị nwere ike abịa n'obodo m ọ bụghị nsọ eziokwu mana e nwere em, ihe ndị bụgasị nsọ

ị sị na onye ọzọ bịara na be ha na ọ ma ntakwu mbe ma ọ bụ ị sị na obodo gị anaghị ata eke ị sị na mgbe i jere be onye ọzọ ị fụ ya ebe o sinyere eke n'ọkụ ị sị na o me alụ ya bụ ka ị malụ nka ka anyị malụ boundaries ka anyị malụ ebe nke anyị lu malụ ebe o mere gịnị kwụsị ya daalụ ndewo asụsụ gị amaka nnọọ wow Ọ, obi jupụtara m n'aṅụrị maka na ọtụtụ n'ime anyị nwere ike anyị amachaghị ihe a ọ na-akọwa kịta mana o nwee okwu ndị yitetụrụ ibe ha m ga-achọ ka anyị tinye ọnụ na ya n'ụbọchị taata ebe ọ bụ na anyị nwere ohere ịdị ịkọwa ihe ndị a taata dịka onye nkụzi ị bụ n'ụlọ akwụkwọ e nwee izu e nwee izuzu e nwekwara nzukọ then e nwee ezumezu ị nwere ike ịgwa anyị ihe dị iche n'okwu ndị a niile ihe a niile m kpọpụtara bụcha okwu Igbo Ehe. ọtụtụ n'ime anyị ama mma ihe dị iche nwekwara ike jiri okwu bekee wee kọwachaa ya ka ọ wee kwe nghọta Daalụ.
Ah, dịka ndị Igbo mgbe ọbụla anyị nọ n'izu ọ ka anyị mara na ọ bụ gịnị meeting n'olu bekee ya bụ izu a sị gị na ka anyị na-eje izu ya bụ nke a bụ n'olu bekee meeting mgbe ọbụla a sịkwana gị nzukọ is a gathering ọgbakọ is a gathering na mmadụ asị gị na anyị na-eje ọgbakọ ya bụ na ọ nzukọ ị fụ ya mgbe ọbụla nwekwana nke a na-asị gị izuzu nke a bụ ihe dịrị mmadụ naabọ face to face mụ na gị maọbụ onye ahụ onye a

sị na a na-achọ ụmụ okorobịa ị ma na ụmụ ntorobịa ụmụ ntorobịa abụghị naanị nwoke ma ọ bụ ụmụ agbọghọ ọ bụ ụmụaka niile na-eme gịnị na-eto eto ya bụ ha ga-anọ na gịnị ezumezu a ga-asị na a chọrọ ha na ezumezu ya bụ onye ọbụla ma nwoke ma nwaanyị ha mee gịnị apụta ya bụ ka anyị mara ihe dị iche na meeting izu gathering nzukọ ya na em, private discussion ya bụ one on one discussion nke bụ gịnị izuzu wee nwezie ezumezu ebe mmadụ niile nọ n'ogbe pụtakọtara ọnụ ị fụ na mgbe e nwere mmadụ naabọ nọ na-akpa nkata na mgbe mmadụ niile nọ n'obodo pụtara ha bụ otu ọnụ ezumezu ka anyị mara na ha bu oke ibu sometimes it's even uncountable you cannot count the people n'ebe na ha karịrị akarị ha karịrị ọnụ ọgụgụ ị na-ele anya na ha ga-eme gịnị na ha ga-abịa daalụ daalụ ndewo ndewo oge m nọ o nwee oge m nọ arụ o nwee oge m na-arụ ọrụ somewhere em ọ ọ nwee onye a na-akpọ onye ekwurekwu a na-akpọ ya onye ekwurekwu ee ụfọdụ akpọkwa ya okwu anyị ọnụ okwu anyị ọnụ n'ihi na mgbe niile ọ na-enwe akụkọ dị ya n'ọnụ ọ na-akọ mgbe niile ndị mmadụ wee nye ya afa otutu ezigbo anyị kpọọ ya okwu anyị ọnụ which means na ọnụ ya o ji ekwu okwu so a ga-asịkwa gị na-ekwukwa okwu o. anaghị asị ị na-asụkwa asụsụ Igbo mgbe ihe gbasara Eh. ebe a ka a ga-anọ ma n'ihi nke a aga m achọ ka ị kọwara anyị ihe gbasara ihe dị iche n'etiti okwu na ekwurekwu gịnị bụ okwu gịnị bụ ekwurekwu amakwa m na okwu bụ speech bụ speech Okay. e nwere ihe ọzọ ị nwere ike ịkpọkwa okwu ma ọ bụ ekwurekwu Um, dịka onye Igbo okwu speech ọ ihe nwere ike ịbụ is not something ọ bụ ihe ị ga-abụ ị ga- ga-ewe ọtụtụ oge ọ ihe ga-abụ i kwuo ị dọbili mana ekwurekwu bụ repeatedly kwuru gawa kwuru gawa ị fụrụ ya ọ naghị e nweghị ike ịsị na onye ahụ ga-akwụsị okwu ahụ n'oge dị otu a mana onye na- onye na- onye na-eme okwu speech e nwere ike ịsị gị na ihe anyị ga-ekwu ka ọ ga-ewe gị naanị otu awa mana onye na-enwe ekwurekwu amaghị oge ọ ga-eji kwụsị ihe ahụ ọ na-eme gị ọ dị ka onye na ndị na-adọ ekwurekwu okwu a sị gị na ha na-eme eh, ihe dịka nrụrịta ụka maọbụ na ha na-eme ihe dịka mkparịta ị maghị mgbe okwu ahụ ga-eme gịnị ga-akwụsị non-stop talking down. It's not, you don't know when it will end, but you know that it will definitely end, but you don't know when exactly it will end. Nke a bụ ekwurekwu mana okwu nwere oge ọ ga-eji kwụsị mana ekwurekwu ị maghị mgbe ọ ga-eji wee mee gịnị kwụsị. Daalụ.
Ndewo. Ya dị egwu em, nkata anyị a na ha ọ na ha adabakwa mụ na ha adabakwa ọfụma ọfụma Em, n'ihi nke a aga m achọ ka ịkọwara anyị ma ndị be anyị ndị Igbo bụ ndị njem ndị Igbo na-eje njem ha na-eje different places ọ nya ka e ji wee sị ọ bụrụ na i ruo obodo ọbụla i ruru i ruo ebe ahụ ị fụrọ onye Igbo gị were ọsọ gbapụ n'obodo ahụ ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu ya ma ndị na-abụrọ ndị Igbo na-ekwu ya o wee bụrụ ya na ndị Igbo bụ ndị ije aga m achọ ka ị kọwara anyị ihe dị ka ije e nwere ije e nwekwara okwu a na-akpọkwa njem nwekwa njenje maọbụ njenje agbara m ndị Igbo onye nkụzi Ee, so ị ga-akọwara anyị ihe dị iche n'okwu a niile ije njem njemje Okay. Ah, daalụ onye Daalụ. ọma na-ege ntị. Ah, dịka mgbe ọbụla a sị gị ije a walk you can say let me take a walk nke a bụ ije ị na-agalụ just it's not something ọ bụghị ihe ị na-eji na-agate aka ọ bụrọ ihe ga-ete aka ka ọ bụ ọ just a walk mgbe a sịzi gị njem

ọ pụtaghị ihe ọ mgbe ị na-amụ okwu Igbo ka ị ga-ahụ ịkpọ ya ị sị njem njem ya bụ na iji olu nwayọọ kpọọ ya mana ọ bụrụ na ị kpọọ ya dịka ị kwesịrị ị ga-ahụ na ọ bụ njenje Okay. Ị fụrụ ya ọ bụ endless walk ije ị na-eje na na-agagharị ọ ndị be a na-etinyekarị okwu asị gị na ọ ndị ara na ọ onye ara a na-eje ije ọ onye njenje ya bụ ọ maghị ọ maghị mgbe ọ ga-eji bata ị maha ebe ọ na-eje ọ makwaghị na na ebe ya nwa na-eje nke a bụ ihe a na-asị na onye a bụ onye njenje asị gị na ụfọdụ asị gị na onye ahụ ji ọkpa ebi ọkazị ebe ụfọdụ ịnụ ka asị gị na onye nke a ji ụkwụ ebi ọkazị ya bụ onye a bụ onye ga-abụ asịkwa ha na na-eji ọ- ndị oji ọkpa eje Aba asị ha na ka anyị gawa o nweghị ihe dị ka ịbanye ụgbọala ma ọ bụ ịnyata anyịnya igwe ọkpa ya ka o ji jezie ya bụ ndị a ka anyị na-akpọ njenje ndị na-aga oke njenje ndewo
esi na enwere ike akpọ onye ahụ onye ara ya onye njenje mhm. e nwekwa ndị isi dị mma na-aga ga-asịkwa na ha bụkwa ndị njenje ndị ahụ anyị ga-etinye ha na ndị njem anyị ga-etinye ndị ahụ na ndị mba enwere ndị travelers mgbe niile ha na

nna gị nke a bụ njem mana ndị a bụ mgbe niile ọ nọ n'ụzọ ọ nọ n'ụzọ mgbe niile ọ ndị a ka anyị na-akpọ onye nje nje njenje onye nje ndewo maka ọ ya dị mma na ị kọwatara ya maka ụfọdụ ga-asịzi ya ọ maka na ya na-eje nje nje dị ụbọchị ka izizi si dị ya na-eme ka onye ara ọ bụrụ ya bụ onye ara Ọ- ma ịma ihe ndị eji m ya nye ọmụmaatụ maka na mgbe ahụ o jeghị ya oge ọbụla onye ara ị fụrụ nweghị mgbe ị ga-eji hụ ya ka ọ nọdụ ala otu ebe ọ nọ n'ije ọ naghị agbago agbago na-agbago agbago ya bụ otu a ka ọ dị n'onye a na-asị na asị gị na mmadụ bụ onye njenje gị mara amarụ na ọ naghị akwụ otu ebe ọ Ndewo. bata bata ka ọ na-apụ daalụ ọ pụta ọ na-apụkwa echi Ndewo.
daalụ ị na-agbalịkwa n'ụlọ a ihe a na-ekwu daalụ ọ ya ka i ji wee bụrụ onye nkụzi Igbo ndị Igbo niile daalụ Em, onye okenye abụrọ onye na-ekwu ọ bụrọ onye na-ekwu ọtụtụ okwu ụfọdụ ndị okenye bụ ee o nwere ihe ị ga-agwa ha kama ha na-ekwu ọtụtụ okwu ha sụọ ude ude
anya m asị ee ya ka anyị ji atụ ilu sị na ebune Mm. na-eri n'ude n'ude ọ ude bụ ihe a ka ọ ude aga m achọ ka ị kọwara anyị ihe dị ka mmadụ ị-groan groaning groaning Ya. ka ọ ị-groan bụ ihe a bụ onu okwu ịmama obodo ọbụla nwe- whether ma ị sị ude ma ị sị ude otu ihe ka ha pụtara otu mpụtara ka ha nyere ya mana ihe dịzi na ya nụ kedu ọnụ mmiri okwu i jiri kpọọ ya onye Anambra nwere ike ịsị gị ude onye em Imo steeti nwere ike ịsị gị ude mana ọ dị ma whether ma i welere olu elu i welere olu ala ha ncha bụ otu ihe ka a na-agwa gị o nwere ndị ga-abịa tinyere gị akara ụda iji gwa gị na ya chọrọ ka i welie olu elu wee kpọọ ya nwee nke ga-agwa gị ọ bịara ebe ahụ tinyere gị akara ụda ya bụ ị ga-akpọ ya dị ka obodo gị si na-eme gị na-etinye ahụ ụda akpọ ya ya bụ ihe m ghọta na ya daalụ daalụ ndewo Em, aga m achọ ka ọ na o nwee ụmụ okwu dịgasị anya nke ndị be anyị na-akpọ ha na-akpọkarị aha bekee ya mana ha amarọ ihe ọ pụtara n'Igbo nke iji wee mechie eh, mkparịta ụka anyị a taata aga m achọ ka i nyetụ anyị ụmụ ụfọdụ okwu gasị ndị mmadụ na-akpọgasị n'asụsụ bekee and ọ na-arụgo ha ọnụ Igbo ha na-akpọ ya ọ dị ha ka ọ Igbo ka ha na-asụ ọ nya bụ eziokwu okwu dị ọtụtụ ọ bụrụ na anyị debe na-eme anyị agaghị ana taa mana ka anyị leba anya oge ụfọdụ ị fụ mmadụ sị gị um, fon dịka ebe m na-eme eh, mụ na mmadụ na-eme akpa nkata wee na-asị ya ọ sị m na fon bụ F mụ hapụzie PH na m chọ ịkpọ ya n'Igbo mụ mee ya Igbonize m sị ya mba na fon na ihe a na-akpọ ya n'olu Igbo bụ ekwentị na ọ bụghị fon ihe anyị na-akpọ ya bụ ekwentị anyị wee nwekwa ọzọ dịka certificate this certificate oge ụfọdụ ị nụ mmadụ ọ sị gị na ya mere Igbonize n'ebe ebe a sị gị satifiketi ihe a na-akpọ ya bụ asambo mana ị nụ oge ụfọdụ ị nụ ka mmadụ ji kpọọ ya asambodo maka na ọ ka wee dapụta ụtọ na ntị mana dịka onye mere Igbo ihe a na-akpọ ya bụ gịnị asambo ị na-ele anya oge ụfọdụ ị na-afụ ihe dịka ị na-afụ ihe dịka um, sị gị flower okooko osisi ihe anyị ji achọ mbara ezi anyị na ụlọ anyị gịnị mma ka anyị na-akpọ gịnị okooko osisi anyị wee nwekwe nke a na-akpọ flag nwee ike ịbụ nke Naijiria o nwee ike bụrụ nke Biafra o mana ihe anyị ma bụ na ọkọlọtọ anyị wee nwezie nke anyị ga-etinyekwa a na-akpọ aloe vera this aloe vera aloe vera nwechakwara okwu Igbo a na okwu Igbo even if na anyị mere some words Igbonize okwu Igbo dị n'onwe ya nke anyị na-akpọ aloe vera anyị na-akpọ ya ebube agụ oge ụfọdụ ị nụ ka ndị mmadụ na-aza afa sị gị na ya wụ ebube agụ mana ị jụzie onye ahụ kedu ihe wụ ebube agụ n'olu bekee mmadụ so ya bụ na anyị ga-akwụsị ya n'ebe a n'ụbọchị taa mgbe ọzọ ka anyị ga na-etinye maka na anyị jee ka anyị ghọtacha ihe niile ụkpa mịrị tata anyị mara na anyị agaghị anyị agaghị ana ala ya bụ ka anyị gbadotụ ya ụkwụ n'ebe a ụbọchị ọzọ anyị enwee ike tinyekwa ọnụ n'okwu ndị ọzọ fọrọ ndewo ndewo maka na ndị Igbo na-ekwu okwu sị na ụbọchị nta a chụọ n'owele nchi Mm, ndewo nụ daalụ.